tidzalawa imfa ndipo amene angapulumutsidwe kuchokera ku moto ndi kulowesedwa ku janna ameneyo ndithudi wapambana wamal hayatu dunya illa mataul ghururi umoyo wa dziko lapansi siuli kanthu kena kalikonse umoyo wa dziko lapansi mulibe phindu lina lililonse kupatula kuti ndikutayisa nthawi kunamizana ndi kutipusisa chabe aja ali ndi chuma ine ndilibe awo ali ndi ana ine ndilibe awo ali ndi azinzawo ine ndilibe ndi nkhani za umoyo wa dziko lapansi zimenezo koma umoyo umene ndi wabwino ndi umoyo umene maswahaba a mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam adaufotokoza mu nthawi imene iwo ankakumba ngalande kuziteteza ku adani amene ankabwera ku madina kufuna kuwamenya maswahaba radiyallahu taala anhum iwo poyankhula ankanena kuti allahumma la aisha illa aishu lakhira ndithudi o allah azza wajal kulibe umoyo umene ndi wopambana kuposa umoyo umene uli mkudza kulibe umoyo umene ndi wabwino kuposa umoyo wa ku janna kumene anthu azikakhala ndi mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam kumene kulibe kulipira mabilu kumene kulibe maudani kumeneko kulibe matenda kumeneko kulibe imfa allahumma la aisha illa aisha alakhira o allah kulibe umoyo wina wabwino kupatula umoyo wa ku akhira farhami lansara walmuhajira o allah aza wajal apangireni chisoni anthu aku madina amene adamulandira mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi masahaba ake komanso muwapangire chisoni anthu amene adasamuka ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuchoka ku makka kupita ku madina ndiye pointi yathu ndi yonena kuti umoyo umene tili kuyenda lero lino ndi umoyo umene wopanda pake umoyo umene ulibe value mtumiki wathu muhammadin sallallahu taala alehi wasallam kuyankhula kwake iye adafotokoza kuti adduniya maluna wa malunatun ma fiha dziko lapansi ndi lotembereredwa komanso zonse zimene zili mu dziko lapansizo ndi zotembereredwa kupatula zimene anthu amagwiritsa ntchito pomkumbukira allahu tabaraka wa taala mukafuna kudziwa zimenezozo ndi paja amanena kuti muzimuyang'ana wanzuru liman malaka dunia bi ajmaiha uzimuyang'ana munthu amene allahu tabaraka wa taala wampasa chuma chokwanira uzimuyang'ana munthu amene allahu tabaraka wa taala wampasa ana okwanira muzimuona munthu amene allahu tabaraka wataala wampasa mtendere wina uliwonse wa dziko lapansi kumuyang'ana tsiku limene akukayikidwa m'manda mwake arraha minha bighairi lkutuni walkafani arraha minha alipo amene amachoka pa dziko lapansi panopa kutenganso katundu wina kumatenga golide ndalama kumatenga zinthu zina zodula kupatula kutenga sanda imene amamveka n'kukamkwirira nayo m'manda zimenezo ndi zimene zimaonesa kuti kuti dziko lapansi ndi dziko la chabechabe futike allahu tabaraka wataala iye adafotokoza kunena kutino ndithudi ma indakum yanfadu zimene inuyo takupasani pa dziko lapansi zimatha wa ma inda llahi baqi koma zimene zili ndi allahu tabaraka wataala ndi zamuyaya aulemekezeka mwa allahu tabaraka wataala tiyeni tibwerere kwa allahu subhanahu wataala tiyeni tikumbukire kuti pa dziko lapansi pamene tili pano allahu tabaraka wataala sanatilenge kuti tikhala pano mpaka na muyaya mtumiki wathu muhammadin sallallahu taala alehi wasallam adatilimbikisa kunena kuti no kuntu nahaitukum an ziyarati lquburi kalekale tinakulesani kuyendera manda fazuruha panopa muzipita kumanda muzikayenda chifukwa ngati inu ndi amamiliyoni kumandanso kukagona anthu amamiliyoni inuyo ngati ndiosauka basi kumandanso kuli anthu osauka inuyo ngati ndi ophunzira kwambiri kumandanso kuli anthu ophunzira kwambiri inu ngati ndi andale zochuluka mumaziwa ndale bwino kwambiri mupite kumanda mukapeza andale oziwa ndale kuposa inuyo kuli example ina iliyonse ya anthu amene akupezeka pa dziko lapansi fa innaha tudhakirukum lmauta wal akhira chifukwa kuyenderayendera manda kumakukumbusani kuti tsiku lina dziko lapansi muzalisiya kuyendera manda kumakukumbusani kuti allahu tabaraka wa taala sadatilenge kuti tizingokhala pa dziko lapansi allahu tabaraka wa taala ali nafe cholinga tsiku lina atitenga funso la allahu tabaraka wa taala ku qur'ani yolemekezeka